kalekale ndalama za chitukuko amayang'anira ndi kamuzu chairman wa district development committee anali dc who was acting as representative wa president mmalo mopereka ndalama kwa mp budget imapita direct kuma project omanga misewu sukulu zipatala ndi zina zotero ma dc komanso mafumu anali maso a kamuzu kuonetsetsa kuti zinthu zikutheka pa ground 2003 bakili muluzi anasintha program anabweretsa masaf 3 district development committee inathesedwa kunabwera cdf controlled by mp mphamvu za ma dc pa ndalama za chitukuko zinathera pomwepo ndiye kunali phwando la akakowa mabiliyoni omangira misewu anayamba kusowa ma mp anamanga maloji mamashoni and even matraki mukapita madera awo misewu yogumuka magetsi kulibe ana akuphunzira pansi pa mtengo chitukuko chimene amadziwa ndi mabokosi a maliro akuluakulu kodi dziko lingayende bwanji ndi anamabokosi ngati amenewo zaka 5 za chakwera aphungu a nyumba ya malamulo amalandira 220 million cdf pa chaka anagulira mamashoni ku lilongwe kumidzi anthu akusowa zitukuko and now profesa arthur peter mutharika akufuna 5 biliyoni ipindule dziko inu ma mp musakhale ndi phuma because a reformed cdf is different from that mapwevupwevu cdf ulendo uno ndalama ziperekedwa ngati muja amachitira kamuzu honourable ben phiri tikuthokozeni
honourable kunkuyu ndikuthokozeni ine sinimafuna kumuyankha wa bakili tv mbuyomu mp akayamba kumanga sukulu zaka 10 sinathe misewu yogumuka apm akufuna ma finished project mukayamba nsewu muzimaliza that is why ministry of local government yakhazikisa njira za kalondolondo wa ndalama za cdf mwachitsanzo mamiliyoni okumbira mijigo asapite kukamangira loji ya mp kusalima chifukwa tikuona ena ayamba kale kulira akuti cdf ikuchedwa ngati zikwakhudza analephera kupanga chitukuko ndi cdf ya Chakwera ndiye kawapatse 5 billion sathawa mdziko muno anyway tithokoze mai gertrude mutharika pa ntchito imene akugwira inu mukudziwa kunena kuti beautify malawi inayika mapulani amene akufuna kuchita kuyambira 2025 up to 2030 masiponsa akuthandiza potsatira mfundo zimenezi ukhondo kusamala chilengedwe maphunziro komanso kuthandiza osowa mwachitsanzo nbs bank inapereka 5 billion kuti ithandize nkhani za ukhondo mmasukulu okwana 6942 ndikunena pano project imeneyi yayamba kale ku masukulu ngati bangwe cdss st pius girls primary lilongwe girls marymount st marys marist ndi ena otero beautify malawi ikukonza komanso kusamala matoileti ndi zinthu zina zokhudza ukhondo taonani mzipatala za boma mmapezeka mavuto osiyanasiyana nthawi zambiri kolera imayambira komweko first lady mai gertrude mutharika akukonza matoileti ndi malo ena osungira zinyalala mu zipatala za boma you can check bwaila hospital komanso mzuzu health center program imeneyi yayamba kale kuchitika what about educating linda campaign akulimbikitsa atsikana kupita kusukulu beautify malawi ikugawa ma scholarship mabasale kwa ana osowa and moreover akumanga girls hostel mmasekondale oyendera ana achitsikana amachoka mitunda italiitali kukaphunzira ku masukulu oyendera mayi gertrude mutharika anaona vuto pamenepo ena amanamizidwa ndi chipisi ali mkati mwa njira ndikupatsidwa mimba so iwowa kudzera ku bungwe limeneli la beautify malawi akumanga ma girls hostel ana azipita ku ma boarding school chisenga cdss ku chitipa sopa cdss ku mchinji mulanje cdss evuyeni cdss ku mzimba kungotchula zochepa beautify malawi inamanga ma girls hostel ndipo atsikana amagonera komweko inu asilvesta namiwa amalandira thandizo kwa anthu osiyanasiyana anamanga mahositelo angati mdziko muno 2023 kunabwera cyclone amene anapha anthu ochuluka. Mavuto amenewa anachitika chifukwa tikuononga chilengedwe. Now a first lady akhazikitsa reforestation campaign Beautify Malawi yakonzeka kudzala mitengo 5 million by 2028. Palinso program yothandiza osowa. Anzathu amene akuvutika ku South Africa alandira 100 million kuchokera kwa first lady ndalama zimene akulandira kuchokera kwa masponsa zikugwira ntchito ku maprojekti amenewo kodi a NAMIWA akalandira thandizo zikugwira ntchito yanji akuluakulu history is the best teacher

pali wina amayika tv ya muluzi nkumayika kanyimbo kake ka sports kumanyuza banthu titititi kanyimbo mukadziwa inuyo tikupezani tikufufuzani taitana anzathu amayiko ena kuti abwere adzatithandize mmene amagwirira anthu amenewa